ndị be anyị unu abọọla chi anyị sị ka ọ dịrị unu na mma anyị sị ka nke onye chi kwelu ya zelụ dịka o si dị ya bụ Igbo media ka anyị si bịa na uhuruchi nke taa iwetara unu ya bụ ozi gbasịta maka ihe na-eme na the old eastern region dịka unu anụ ka o si ada ọ nwanne anyị nwoke wetara anyị ozi n'elu akwụkwọ

unu gesịa ya bụ ife unu agwa ife unu che n'ụdị nke unu ụmụnne m right over to you ezigbo nwanne m ezigbo onye Igbo gee ntị obi adịrọ m mma Peter Obi na-ahụ isi ka ọ chịa Naịjirịa mana ala Igbo o si pụta na-anwụ anwụ o nwere ife o menwu o nwere ife o kwu Peter Obi nenụ nwanne gị nwoke bụ maazị Nnamdi Kanu eri e ji jide maazị Nnamdi Kanu enwebeghị kwurube pim gbasara maazị Nnamdị Kanụ maazị Nnamdị Kanụ ejena kọtụ many times Peter Obi afụnụbeghị there mana ọ na-abụ o mee n'ugwu ị gbalụ gaba o mee na ndịda ị gbalụ gaba since e ji jide maazị Nnamdị Kanụ afụnụrọ gị ikwurubere pim ife i ji eme ya bụ ka a ghara ịfụ gị close to ihe gbasara Nnamdị Kanụ ka ndị ugwu ghara ịkọlụ gị ka ọla dị ka ọchịchị ka ọchị ndị Igbo gosikwa na ihe maazị Nnamdị Kanụ na-ekwu bụ eziokwu na before ị chịa naijiria before e nye gị ezigbote ọkwa na naijiria na ị ga-abụ ohu nye ndị ugwu ife i ji agbalụ case nwanne gị ọsọ bụ ka i mee ọchịchọ obi ndị ugwu ka ị distance yourself from ihe gbasara nwanne anyị nwoke bụ maazị Nnamdi Kanu mana ị ma na ịtọhapụ maazị Nnamdi Kanu dị anyị ezigbote mkpa na ọ ga-asọvụ many things n'ala Igbo mana ịkụpụrụ ya ebe anya gị dị bụ n'ịchị naijiria naijiria ị na-achọ ịchị na naijiria aghasago obodo agbari ntoto ọ ka mma nụ ịrapụ naijiria ka ọ nwụọ ka o doo onye ọbụla anya na ife kwụ na-eche anyị ncha niile bụ ntu esi gbuo obodo anyị too ọ na-ekwesị igbu ya onye ọbụla gabala onwe ya obodo na-anwụ anwụ ị na-eme ka ị kpọnite ị chịsịkwanụ eight years ahụ mete naijiria onye ọzọ ga-abanye kedu assurance ị na-enwere onye a ga-akọntinu ebe ị kwụsịrị ọ na-adị gị ka ị chịsịa eight years ahụ na ndị ọjọọ niile ha anwụsịana after that eight years ị ga-achị Nigeria what next Peter Obi na ọkwanụ na ị na-eme ihe ị na-eme bụkwa na iwu nọọsụ ọkwa na igbo atọrọ atọgbọrọ onwe anyị tụọ tọgbọrọ ebe ọ bụ na ị feel na idea gị ga-azọpụtanwu naijiria ugboro ole kwere ka i were idea ahụ kpọkọnata ndị ọha na eze ka e mee this mee that n'ala Igbo na ọ ga-amịta mkpụrụ imenuru ya nene security ka ọ na-egbusisi anyị business eji mara ndị Igbo anwụọna ndị na-esi mba Afrịka dị iche iche abịa ego ahịa na main market abịa ego ahịa na Mgbuka Obosi o nwezi ndị na-abịa mana ị nọ ị na-ahụ isi ka i mezie naijiria nwanne m obodo a anwụgo ifuru ndị ị ga-agba war na naijiria na ị bụrụ prezidenti bụ ajọ ndị mfọ mfoju akpa ndị afụ na-eme na naijiria ada aga n'iru n'obodo a ada aga n'iru tata abụọ maka na n'obodo enwerọ ife ga-eme ka fa gaa n'iru obodo a nwere ife niile mana ọ ndị ọjọọ gụọ ịchịta obodo a gị na ndị ọjọọ ahụ ga-agba war and ndị ọjọọ a dị ready for you bataba dem dey for you ịghọtago ị ga-anọ ebe ị na-agba ha war tenure ga na-aga ị ga-agbagide ha war tenure ga-agwụ a ga-ajụkwa gị how far a ga-ajụkwa anyị bụ ndị Igbo kezi ije n'ọkwa a sị na Igbo ga-emete Naijiria kezi ife melụ last Peter Obi mgbe eh, Tinubu na-anọrọ n'ọchịchị ị natanwurọ ya ọchịchị gị na ya zọrọ ya ịghọtago eji federal might and everything napụ gị ya i win n'iru ndị mmadụ mana ọ bụrọ gị nọ there kezi ka o si wee dị gị kịta ọ nọzi n'oche na ọ kịta ka ị ga-anatanwu ya ọchịchị nwanne m chee n'echiche nụ kụpụrụ obodo a kụpụrụ obodo a obodo a bụ naijiria were anya ha niile tinye na mmanụ si na South apụta mana gold nọ n'ugwu ugboro one i rinugo ego gold ugwu mana ndị ugwu na-eri ego oil kadụ ndị afụrụ oil a na befa eriju afọ jeenụ ebe oil dị ka ị fụ ka ilu na anya dị fa mana ndị nọ far away from oil a na-eriju afọ ọzi ndị oil a nọzi nso nọ na befa na-ayọkwazi ayọ sị nete fa anya sị mezie befa Peter Obi ọ bụrọ ife niile gụchalụ nwata ka a na-enye ya ọ bụkwa na ife niile gụchalụ mmadụ ka ọ na-eli nwere ike ịga afọ na-ele anya mebe ife a i megide i banye chịa naijiria ị fụ ka ọ na-adị ị chịsịa naijiria after ka ị chịsị naijiria ka ị marakwanụ ihe niile enigwe ị na-achọ ịrụ na naijiria ka ị mara na ndị ọzọ ga-abata ga-emaintain enigwe na ime ana igbo insekuriti ndị be anyị o nwezi onye na-anata ụnọ kọmpani ekwesị ibunata o nwezi nke a na-ebunata maka gịnị insekuriti n'enu insekuriti ọ bụrụ na ị bụ onye na-ege egwu mana m gwasịa gị ife ọ bụrụ na ị na-alike ige egwu i je na YouTube search egwu Flavour ị na-egedi egwu ị na-agụ kọment sekshọn ị ga-afụ ndị si mba ọzọ na-abụrọ ndị Igbo gba ndị nke nọ na naijiria gba ndị na-anọ na naijiria bụ other african countries gba ndị ọcha na-ewishi onwe fa na fa bụ ndị igbo yes most of them na-ewishi na fa bụ ndị igbo ndị nke bụ ụmụ nwaanyị na-ewishi na a nụtaa fa na ana igbo na onye igbo bịara nụrụ fa i wee jụzie onwe gị onye a na-ewishi na a nụtaa ya na onye igbo bịa nụrụ ya a nụrụzie bata ala igbo ọ bịa fụ ka igbo dị ọ ga-afụ igbo ka obodo afụ ọ na-ewishi ka ọ bụrụ otu n'ime fa obodo ga-abụ ọ na-aga ọkụ ọsọ isi agwa ya nna apụkwana na ị pụ na a ga-egbu gị na obodo adịrọ mma obodo ga-abụ a nọkata e wee ọkụ ị ma afụzi ọkụ anya till next tomorrow mezi imagine ewezụga nwanne anyị nwoke bụ Alex Oti ee eh? bịazi dozibe Abịa now just mee ya na Alex Oti abụrọ gọvanọ ịghọtago na Aba anwụnta ahụ dị ebe ahụ dị pọtọpọtọ dị gọta dị ịghọtago aba dị ife ata abịa gwụrụ agwụ den onye abịa beziri aba famili ya na Aba jeje nụta onye angola maọbụ onye saụt afrịka ịghọtago na-ewishi na ọ bụ onye igbo ọ kpọrọ ya bịa aba kedu ihu na anya imagine eh, somebody mgbe ị ma ka South Africa dị now i wee nụbata ya buru ya bata aba ịghọtago kedu ka iru na anya ga-adị ya here is Alex Oti bịa na-apịcha eh, abịa steeti na-edozisi ife ndị fọfụju akpa were ego ekwesịrị iji wee lụọ ọrụ lie kesie onwefa ịghọtago ụdịrị Alex Oti ka anyị need Peter Obi ọ bụrọ ụdị gị maka ife ka gị mkpa bụ na ilo na ilo ka a mara na ị nọ ude gị na-ede na mba niile i jee na all social media platform Peter Obi Peter Obi everywhere all mainstream media Peter Obi Peter Obi everywhere including PDP na-ayọkwu gị ka ị bata back ịghọtago na ọgụ ga-edoziri ife iru ọrụ ife ji akpọ gị na ọ ka ị bata ka e yuzuo gị ọ bụ na ị bata emegide ife a iwin e. ị fụkwa na pdp ahụ kwakwa ndị ugwu kwa ga-emesịkwa wụbatakwa die ga-agbakwa gị wọl pulkwe gị down Peter Obi gekwe ntị nwanne m obi m ka m na-ekwu mana m kwusịa ya bụ na ị ga-ewe ife m na-agwa gị welu mana ọ bụ na ị ma-ewe lapịa obodo anwụọna bụ na ọ nwụọna obodo ọbụla bụ na onye afụ a na-ehopu na ka ọ chịa ịghọtago na sọsọ dịka onye ahụ bụ ihe nọ n'obodo ahụ a na-emegide onye ahụ chịa chịsịa ife niile ahụ ọ ma-emezitekwe na a ga-emebikwu ya nwanne o nwere isi imezie naijiria aka ga-emebikwu ya kwube gbasara igbo tinye ọnụ n'ihe gbasara igbo kpọba ndị ọha na eze kpọba ndị ọnụ na-eru n'okwu n'ala igbo Arthur Eze fa ụmụazị a kpatasịla ego ịghọtago bụ ụmụ nwanne anyị fa E-Money Obi Cubana Jowi Zaza ha eh, kpa ndị okenye nwesị ego kpọọ ha ka e mezie anị igbo na ọ ga-abanyela anyị n'igbo igbo bụ obodo sọrọ ụsọ ụwa m ọzọ ka m bụrụkwa onye igbo mmadụ na-ekwu ya n'okwu ị gbachizi anyị nkịtị ka ihe kalụ gị mkpa bụ imezi naijiria nke ewute m bụ nwanne anyị nwoke bụ Soludo ji maazị Nnamdi Kanu mee kampeenụ mesizie kampeenụ o kwutọzi okwu maazị Nnamdi Kanu again mgbe ọ na-eme kampen ahụ ọ gwara anyị na ọ bụrụ na na e mee ya gọvanọ na Anambra na ọ ga-agbakwa mbọ fụ na na a hapụ nwanne anyị nwoke na a ga-etinye okwu ya ọnụ mana e mezie ya gọvanọ ịghọtago o ru 2022 kọtụ discharge maazị Nnamdi Kanu sị sị rapịa na usoro e si kpọbata naijiria na o gosiri ekidnap ekidnap na o zirọ ezi sị rapịa kọtụ ka ji dss ka ji ya gọọmenti ka ji ya nwanne m o ikwu na n'okwu na ọ kwa gị gwara anyị sị na ọ bụ na e mee gị gọvanọ na ị ga-etinye okwu ahụ ọnụ unu gbachi ya nkịtị sọsọ ndị na-azụ ụmụ igbo na-esi ọnwụ ka a tọhapụ maazị Nnamdị Kanụ mana unu ma mkpa ọ dị anyị ịrapụ maazị Nnamdị Kanụ many ndị omekome nọ n'ala Igbo tata ife fa na-ehibe isi bụ na sị rapụrụ ha maazị Nnamdị Kanụ ị fụ na onye a bụ onye ori from mgbe e ji wee mụa ya na onye a bụ onye ntọ from mgbe e ji wee mụa ya mana ọ bụrụ na e jidie ọ bịa wepụta Biafra flag sị gị na ihe o ji eme ya bụ na ọ maka eji Nnamdị Kanụ sị rapụ maazị Nnamdị Kanụ ọ dịzie ka maazị Nnamdị Kanụ nọ na nga na-ezie mmadụ ka o jee ori maọbụ ka o jee gbuo mmadụ mana aka nwa amadi dị ọcha unu ma na a rapụ maazị Nnamdi Kanu na obodo anyị bụ ala Igbo ga-enwere onwe ya o doro unu anya mana o nwere onye na-ekwu okwu nna ahụ amewekwa ona abakwụ ebe a ga-endi ala Igbo nakwa anwụ anwụ many people sicha very far away abịa ego ahịa na Mgbuka Obosi ego ahịa na main market o nwezi onye anyị na-afụ because of insecurity ụjọ na-atụzi fa mana ndị a bụ ndị na-abịabu before goo ahịa ụmụ nwanne anyị na-ele afịa ji lụọ ụlọ nụọ nwaanyị gbaa moto taata mmadụ ịnụzi nwaanyị n'ana be anyị ụjọ na-atụnụ maka agụụ dụ ọ bụrụ gịnị ndị kwesịrị ịbịa goo boys ahịa ị ghọtago gbaziri ọsọ ana Igbo dịzi scanty business adịrọzi ọ kụọ isii a na-ayọgo na gbuo maka ị mazi nke ga-eme gị later ọ bụrụ gịnị insecurity mana unu macha ihe a ga-eme ọ dị mma ịrapụ echiche Naijiria nwanne m kọpụrụ Naijiria ngwanụ daalụ nne nụ ụmụnne m dịka i si na-esoro anyị Igbo Media gịnị ka unu nwere ikwu na nkọwa nke unu gbasịta maka ihe unu n'iru akwụkwọ n'ụbọchị uhuruchi nke taa gwa anyị ife i che n'ụdị nke gị deela ya na akara comment ka a mara ihe i chere ma chetakwa tụsaa ya bụ ozi ka o wee rute ụmụnne anyị ndị ọzọ ntị ndewonu ụmụnne m ka emesịanụ